ndewonụ igbo ndị ọma m ji eme ọnụ gerenụ akụkọ ozi nke taa bụ satọde abalị iri na atọ nke ọnwa itoolu n'afọ puku abụọ na iri abụọ na ise ahịa nkwọ dịka o si gbaa n'ihu akwụkwọ ndị dị iche iche anwụbeghị m a ka dị m ndụ nke a ka anyị hụrụ n'akwụkwọ punch onye na-eme ihe egwuregwu Nollywood bụ Chiwetalu Agụ agbaghaala asịrị ahụ na-efegharị n'ebe niile na ọ nwụọla n'ime onyonyo vidiyo e kesara na Instagram na Fraịde ọ rịọrọ ndị na-akwado ya na ezinụlọ ya ka ha leghara akụkọ ụgha ahụ anya o kwukwara sị na ọ bụ ya ga-eli ndị iro ya na ọ ga-adị ndụ kuru ụmụ ụmụ ya n'aka na akwụkwọ Punch ahụ anyị nụkwara akụkọ kwuru sị Burkina Faso ewepụla ego visa fee maka ndị Naịjirịa na mba ndị ọzọ akụkọ a kwuru sị mba burkina faso akagbuola ịkwụ ụgwọ visa fee maka ndị naịjirịa na ndị afrịka niile akụkọ kwuru na ha mere nke a iji mee ka mmegharị ndị mmadụ na ngwaahịa n'ime obodo ahụ dị mfe nzukọ peter obi na jonathan abụghị maka ndọrọ ndọrọ politics nke a ka anyị hụrụ n'akwụkwọ punch onye nhazi mba niile nke obidient movement bụ yunusa tanko agọlahụna asịrị ahụ na-efegharị ebe niile na peter obi bụ onye ji ọkọlọtọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị labour party n'afọ 2023 na onye bụbu onye isi ala bụ goodluck jonathan zukọrọ na abuja iji chọọ nkwado maka ntuliaka elu n'afọ 2027 Tanko kwuru na nzukọ ahụ abụghị maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị kama ọ bụ okwu gbasara ọdịmma nke obodo ka ha kwuru emere m ihe n'amaghị ama ọ bụghị site n'obi ọjọọ ka anyị hụrụ n'akwụkwọ The Nation Chibuike Azubuike bụ onye ndị uwe ojii jideburu na ọ na-eme onwe ya eze ndị Igbo na Lagos agwala ndị uwe ojii na ihe o mere bụ n'amaghị ama ọ bụghị obi ọjọọ akụkọ kwuru na nkwupụta o kwupụtara onwe ya dịka eze ndị Igbo na Lagos kpasoro ọtụtụ mmadụ iwe ha na-ekwu na o meburu iwu gbasara ọchịchị ndị eze na steeti Legọs ndị otu nzuzo alaala mmadụ anọ n'iyi n'emume olili ozu na steeti Anambra nke a ka anyị hụrụ n'akwụkwọ Channels ndị uwe ojii amalitela nyocha dịka ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu nzuzo gburu mmadụ anọ n'emume olili ozu na steeti Anambra ndị uwe ojii kwuru na ha napụtara mmadụ anọ ndị a egbe iri na isii ndị egbu mmadụ ahụ dịka akụkọ siri kwuo bidoro mwakpo ahụ n'ụbọchị tuzdee gbaa ụfọdụ n'ime ndị ọbịa ahụ egbe mmadụ anọ nwụrụ ebe mmadụ iri na ise ndị ọzọ nwere ọtụtụ ihe mmerụ ahụ dị iche iche n'akwụkwọ Sahara Reporters anyị nụrụ akụkọ kwuru sị ụlọ ọrụ ụgbọelu Air Peace agọọla agọ maka asịrị ndị Nigerian Safety Investigation Bureau bụ NSIB na mkpirisi bekee na ndị ọkwọ ụgbọelu ha ṅụrụ mmanya na anwụrụ ike mgbe ihe mberede runaway mere na Port Harcourt ụlọ ọrụ ụgbọelu ahụ kwuru na NSIB ekwupụtabeghị ihe ọbụla gbasara ihe ha chọpụtara meenụ ka ndụ dịrị ụmụ nwanyị mfe site n'inye ha ike na iduzi ha nke a ka nwunye onye isi ala kwuru ọ bụ n'akwụkwọ This Day ka anyị nụrụ nke a nwunye onye isi ala bụ sinetọ Oluremi Tinubu akpọkuola ụmụ nwanyị nọ n'ọkwa ndu ka ha rụsie ọrụ ike ma hụ na ha na-eme ka ndụ dịrị ụmụ nwanyị ndị ọzọ mfe site n'inye ha ike akụnụba na ịkụziri ha ihe o kwuru nke a echi gara aga mgbe ọ na-anabata n'ọgbakọ nke a kpọrọ n'okwu bekee forum of female chief executive officers of government agencies and organizations na State House dị n'Abuja ndị DSS enyela Sowore otu izu ụka ka o were degharịa ihe o dere maka Tinubu nke a ka anyị hụrụ n'akwụkwọ Channels ngalaba na-ahụ maka nchekwa obodo bụ DSS na mkpirisi bekee enyela Omoyele Sowore bụ onye na-akwado ikike mmadụ otu izu ụka ka o kwugharịa ihe o kwuru maka onye isi ala bụ Bola Tinubu DSS kwuru na ihe o kwuru bụ ụgha ajọ obi nke nwere ike ibute esemokwu igbo ndị ọma na-ege m ntị otu a ka ọ ha m n'ọnụ n'akụkọ ozi nke taa bụ satọde abalị iri na atọ nke ọnwa itoolu n'afọ puku abụọ na iri abụọ na ise ahịa nkwọ ka ụbọchị mara anyị niile mma ndewonu